alhamdulilayi o la an balima silamɛw aa an bɛ dayira kɔnɔ bi su in na bi su in na an donna dayira kɔnɔ sabu kulekan kulekan ye an tɔɔrɔ an ma se ka sunɔgɔ kulekan bɛ yen dɛ silamɛw kulekan bɛ yen kulekan ye an tɔɔrɔ muso kulekan an ka musomanninw kulekan a b'a la ka an tɔɔrɔ an dɛsɛlen don ka sunɔgɔ o tuma perezidanw aw tulo tɛ nin kulekan in na wa perezidanw aw tulo tɛ nin kulekan in na wa aa n'aw ma nin kulekan ninnu mɛn n'aw tulo tɛ nin kulekan ninnu na c'est que nafa yɛrɛ ma ye aw sigili la fewu nafa foyi ma ye aw sigili la nin kulekanba de bɛ yen aw ka jamanadenw bɛ kule la kule des cris on entend des cris par ici des cris par là kulekan bɛ fan bɛɛ musomanninw kulekan perezidanw aw tɛ nin mɛn na wa a ka minisiriw t'a mɛnna wa ministre des affaires étrangères a tɛ nin mɛnna wa kulekan bɛ kuwɛti dɛ an ka musomanninw de filɛ ka kule kuwɛti tɔɔrɔ sugu bɛɛ b'a la ka da an ka musomanninw kan kuwɛti u bɛ ben musomanninw kan f'u bɛ kogo ta an ɲɛ b'a la u bɛ ben musomanninw kan f'u bɛ dɛsɛ ka taama an ɲɛ b'a la musomanninw de bɛ minɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ da u kan kuwɛti Kuwɛti, perezidanw tulo b'a la, u ɲɛ b'a la, kulekan bɛ yen, nka bɛɛ de jɔrɔnen don k'a ka perezidanya ko jɔyɔrɔ ko nɔfɛ. Minisiriw bɛ kɛlɛ la k'u ka pilasi, perezidan bɛ kɛlɛ la k'a ka pilasi, don jumɛn aw bɛna miiri jamanadenw na sa an ka ɲɛmɔgɔw? Diinɛ ɲɛmɔgɔ a tɛ kuma ninnu fɛ, karamɔgɔ a tɛ kuma u fɛ, a ye kuma tere juguya fɔ dɛ. a ye kuma musala musalaha dabila k'a kɛ komi ça va ça va ka sɔrɔ ça va pas bɛɛ tulo bɛ nin musomanin ninnu kulekan na kuwɛti mali peresidan ibrahim bubakari keyita i tulo b'u kulekan na dɛ kulekan bɛ dɛ ne kɔni dɛsɛra ka sunɔgɔ walahi dusuku ɲumantigi bɛɛ dɛsɛlen don ka sunɔgɔ tile fila in na nin y'a tile joli ye an b'a fɔ kalo yɛrɛ musomanin ninnu bɛ kule la kuwɛti kule sugu bɛɛ a ye na an dɛmɛ a ye na an dɛmɛ an tɔɔrɔla an ɲɛnina ta t'a la ka mɛnɛ si t'a la ka bɔ trop c'est trop dɛ alasan dramani watara côte d'ivoire président i tulo bɛ nin kulekan na dɛ i ko ko i bɛ jamana de fɛ i bɛ ivoirienw fɛ u filɛ ka kasi kuwɛti dɛ i tulo b'a la misɛli kafando wa ou bien jumɛn burukina président i tulo bɛ nin musomanin ninnu kulekan na aw bɛɛ de ye serment prêter ka kale ko aw bɛ jamanadenw dɛmɛ jamana kɔnɔ an'a kɔkan dɔw filɛ ka kule kɔkan dɛ Macky Sall Senegali i k'i bɛ etaziba jɔ la a jamanadenw bɛ kule la dɛ etazi bɛ jɔla jamanaden minnu ye n'a bɛɛ sala ka ban Kuwɛti n'u mago sala Kuwɛti jɔn bɛna don etaziw kɔnɔ Alpha Condé lajini i ko lajinɛ bɛna kuran sɔrɔ kuran bɛ la ka ɲini jamanaden minnu ye n'u bɛɛ b'a la ka sa kuɛti ka tɔɔrɔ ka ɲɛni n'i ye muso kelen faga i ye du kelen faga ni muso kelen sara jamana kelen sara ni muso kelen sara diɲɛ bɛɛ sara muso muso muso kisi muso denmisɛnninw ninnu de filɛ ka tɔɔrɔ tan silamɛw an ka perezidanw tulo b'a la u tɛ kuma u ka sira t'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ nin na kerecɛn ɲɛmɔgɔw b'a la silamɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛ b'a la famille fondatrice dugutigiw a bɛɛ tulo bɛ ninnu kasikan na a tɛ wuli avion kan ka déplacer maa minnu kama ah Niger président i tulo b'a la Mauritanie président hali n'a y'a sɔrɔ Mauritaniens yɛrɛ b'a la ka Maliens tɔɔrɔ aw fana tulo b'a la dɛ Benin président kɛlɛ bɛ Benin président bɛ sigi a tɛ sigi mais ninnu b'a la ka tɔɔrɔ fasodenw don Beninoisew don togolɛziw caman b'a la ganiyɛnw caman b'a la nizɛriyɛnw caman b'a la liberiya farafinna tilebiyanfan sabu an ka farafinna tilebiyanfan de barika yɛrɛ banna ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan bi a perezidan bɛɛ lajɛlen bɛ sigi an bɛ se an bɛ se a si tɛ se ka putɛrɛ kɛ ni an bɛ se ko la an ka jamanadenw bɛ se ka tɔɔrɔ cogo di tan wali jamanaw kɔnɔ an ka musomanninw bɛ se ka tɔɔrɔ cogo di binkanniw bɛ k'u la fɛn bɛɛ bɛ k'u la n'i y'a ye arabu bilen ɲɛ bɛ don an ka musomanninw la minnu tɛ sɔn ka kɛ faransɛw la minnu tɛ sɔn ka kɛ amerikɛn musomanninw na minnu tɛ sɔn ka kɛ siya wɛrɛ musomanninw na fo farafin musomanninw fo anw ka tilebiyanfan musomanninw sabu u ɲɛ tɛ ɲɛmɔgɔ de la anw kun na u ɲɛ tɛ maa de la min bɛ jɔrɔ anw ka ko la u b'a kɛ ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ o de b'u bilala la o sinɔn hali n'i y'u tɛgɛ fa jaman na u bɛ sɔn ka kɛ eh, amerikɛn ni faransɛsiw la u bɛ sɔn ka kɛ alimanw na n'u ye aliman kelen minɛ u bɛ dogo n'a ye de f'u ba ka dilan jukɔrɔ a tɛ k'u la a ka ye kɛnɛ ma mɛ n'i y'a y'u b'an ka musomaninw fara ɲɔgɔn kan salɔn kɔnɔ ka bin u kan ka musomaninw bila baara la k'u tɔɔrɔ u tɛ sara ka musomaninw kɛ jɔn ye ka ɲɛni sugu bɛɛ da u kan n k'a yɛlɛ an ka jamanaw de kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔw de t'an bolo o de kosɔn don o don an bɛ dugawu kɛ walahi ala kira ka dugawu don ka la tusalitu alayna bi zunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna ala kana to ka maaw bila an kunna sa an ye jurumutɔw de tiɲɛ don an bɛ fili don o don tiɲɛ don mɛ ɲɛmɔgɔ jugu minnu tɛ miiri an na u tɛ hinɛ an na an kasikan t'u tɔɔrɔ an kulekan t'u tɔɔrɔ ala an b'a ɲini i fɛ kana to k'u bila an kunna dɛ sinɔn ɲɛmɔgɔ jugu ni ɲɛmɔgɔ jugu ko tɛ fila ye dɔ kɛra ten sa u y'an tɔɔrɔ an sɛgɛnna saraw bɛ d'aw ma a bɛ don mobili kilimatizeniw kɔnɔ a bɛ don vila kilimatizeniw kɔnɔ a bɛ don etazibaw kɔnɔ lisi eh, kɛsu nuwariw bɛ di aw ma diɲɛ wari bɛɛ bɛ dila aw ma mun kosɔn perezidanw aw minnu tulo bɛ n na wari ba bɛ di aw ma mun kosɔn k'aw cɛ ka ɲi wa k'aw ka fisa ni bɛɛ ye wa wari bɛ d'aw ma de a ka jamanadenw kɔlɔsi jamana kɔnɔ ani a kɔ kan jamanadenw bɛ kule a tɛ se ka foyi kɛ a bɛɛ sigilen don k'aw daje i n'a fɔ a tɛ a tɛ foyi kalama n'a ma bɔ nin kalama ala bɛɛ ka denmisɛnnin a bɛɛ ka fisa ni an ka amasadɛriw n'an ka kɔnsiliw ye n'i ko i bɛ maa barikabalen ɲinina n tɛ poro ɲɛ n tɛ poropara poro ɲɛ n'a poro la ka di a bɛ t'a yɛrɛ sɔrɔ te daga ju la bilayi anw ka kɔnsiliw n'an ka amasadɛriw don hmm? nin bɛ se ka kɛ kuwɛtiyɛn kelen bɛ se ka tɔɔrɔ kuwɛtika kelen bɛ se ka tɔɔrɔ mali la ni kuwɛti amasadɛri walima kɔnsili ma wuli ka ko dɔ kɛ mɛ n'i y'a ye maliyɛnw bɛ tɔɔrɔ yen i b'a fɔ ko kɔnsili t'an bolo i b'a fɔ amasadɛri t'an bolo u bɛ tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ fo u yɛrɛ de bɛ tila ka video kɛ k'a bila facebook ni whatsapp kan ka kule ka kule sugu bɛɛ kɛ k'u tɔɔrɔla k'an ka ɲɛ u ma ten wa binkanni de b'a la ka da u kan k'a fɔ k'u ye ko jugu kɛ o tɛ dɛ i y'a faamu n'an ye nin fɔ dɔw bɛna fɔ ko ɔn mun de y'u bɔ jamana ninnu kɔnɔ mun kosɔn u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ yen ko muso ka baara ye yaala ye wa muso ka baara yaala ye wa an ka jamana na ni muso ma yaala sɛgɛn b'a faga kɛ Mun na u tɛ yaala jamana sugu min b'an bolo an bɛɛ t'a kalama yan wa jamana sugu min bɛ yan an bɛɛ t'a kalama yan wa minnu yɛrɛ bɛ baara la anw fɛ o yɛrɛ lafiyalen tɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ b'a la ka da u kan yɔrɔ dɔ de ta ka jugu ni yɔrɔ dɔ ta ye sinɔn hali minnu bɛ baara la an fɛ yan tɔɔrɔ sugu bɛɛ b'a la ka da u kan yɛlɛ ɛri t'u la jigin ɛri t'u la perezidan tɛ kuma minisiri tɛ kuma karamɔgɔw tɛ kuma paseke perezidan den tɛ ye nin na minisiri den tɛ ye nin na karamɔgɔw den tɛ ye nin na o balimamuso tɛ ye nin na bɛɛ dajelen don o tuma kira ka kasi kira tun bɛ kasi umati umati ne ka mantɔn ne ka mantɔn n ka jama jɔn bɛna n ka jama dɛmɛ karamɔgɔ ni maa kan ka kira ka jama dɛmɛ anw don ni maa kan ka fantanw ka kɛlɛ kɛ anw don ni maa kan ka dɛsɛbaatɔw ka kɛlɛ kɛ anw don n m'a dɔn nin kulekan bɛ don karamɔgɔ min tulo la k'e bɛ se ka da ka sunɔgɔ wajulikɛla min tulo la k'e bɛ se ka da ka sunɔgɔ sini ye juma ye nin juma karamɔgɔ karamɔgɔ bɛ ala fɛ i bɛ kira fɛ i ka kutuba kan ka kɛ nin de kan k'a don faama tere juguw tulo la u ka wuli u sigilen don nkalon min kan u ka bɔ dɛ nkalon mana san kɛmɛ kɛ boli la tiɲɛ tile kelen bɛ kun a la anw bɛ dayiratu sakina de kɔnɔ an bɛ nin kuru d'aw ma madrasatu sakina de kɔnɔ n'a y'a mɛn ka baara kɛ n'a ye a fɔlɔ a banna n'a ma mɛn ka baara kɛ n'a ye ala ka jankata b'aw sɔrɔ dɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamanadenw kisi u b'a fɔ k'o tuma k'u taara mun ɲini u tɛ taa mun na n ko ninnu de b'a la ka wariw bila ka na minisiriw bɛ sara la yan ninnu de b'a la ka wariw bila ka na karamɔgɔbaw ka mobiliw bɛ san a la yan ninnu de b'a la ka wariw bila ka na yan i y'a faamu jamana in bɛ nɛɛma o nɛɛma la tunkarankɛ ninnu don ɔhɔn bi a ɲagamini b'u kɔ a b'a fɔ ko munna k'u sela yen bi a ganni b'u kɔ tɔɔrɔ y'u sɔrɔ a b'a fɔ ko munna k'u sela yen ninnu n'u ka musoya n'u ye wari ci western union na karamɔgɔ o karamɔgɔ ma an bɛɛ b'a minɛ k'a bila an pɔsi la an t'a fɔ ko munna musow don k'u taala o don an t'o fɔ n'u ye wari ci an ma western union na moneygram na orange money na an b'a minɛ k'a bila an pɔsi la o ninnu ka wari tɛ karamɔgɔ min kun a ka dɔgɔ dɛ u ka wari b'an bɛɛ pɔsi kɔnɔ ninnu ka wari tɛ minisiri min pɔsi kɔnɔ a ka dɔgɔ ninnu ka wari tɛ jamanaden min pɔsi kɔnɔ a ka dɔgɔ i kɛra maa o maa ye tungarakɛ ka wari b'i pɔsi kɔnɔ a cɛman fara a musoman kan ninnu de bɛ wariw ci orange moneyw na western unionw na moneygramuw na nɛɛma o nɛɛma b'an ka jamana ninnu na bilayi nin tungarakɛ ninnu don a cɛman fara musoman kan i y'a faamu ni ninnu ka wariw jɔra bi jamana bɛ coron ni ninnu ka wariw jɔra bi gɛlɛya bɛ juguya u bɛ t'a ɲini de k'u fa n'u baw hinɛ k'u ka jamanaw hinɛ u ma taa bariso la u ma taa jɛnɛyakɛyɔrɔ la u taara baaradenya de la minɛnko a y'u filɛ ka u bɛɛ bɛ minɛnkow de la u bɛ yɔrɔfuranw de la u bɛ baaradenyaw de la u ma taa jɛnɛya la u ma taa foyi la sɛgɛn de y'u bil'a la tɔɔrɔ de y'u bil'a la muso ka baara ni maa bɛ yen k'a k'a ye a ka baara bɛ kɔn mɛ ni maa tɛ yen k'a k'a ye baara bɛ kɛ muso kan wajibi ye a k'a yɛrɛ balo o ye wajibi de ye kɛ ni perezidan t'u bolo k'u balo minisiri t'u bolo k'u dɛmɛ diplɔmuw b'u bolo u tɛ se ka baara sɔrɔ ko f'u ka jɛnɛya kɛ u bɛ taa kɛ minɛnɔgɔko ye kɛ

mɛ dayiratu sakina n'an bɛ taa an bɛ se inshallahu mɛ ne tɛ jigin kowɛtiw na n bɛ jigin an ka perezidan juguw ni minisiri juguw ni ɲɛmɔgɔ juguw de la aw de dɛsɛlen don k'a ka jamanadenw dɛmɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu